being committed by the genuine members of the Eastern Security Network. But today, God have caught up with him.
Ụdịrị egbe a i ji ka ndị ESN na-eyuz den ndị ESN a nke ndị ha na-arụrụ ọrụ ndị Biafra mgbe i ji wee baa ESN a kpọgo gị jee mitin ebe ị fụrụ ndị Biafra ahụ
m ka bụ novice na ihe a na- ihe a na-arụ ebe ahụ. ị ka bụ novice Yes, sir. okay den mala a sị gị la a la-arụ ndị Biafra ọrụ Yes, sir. ị ma onye Maazị Nnamdi Kanu bụ Sọ na picture ka m na-afụ. la pikshọ ka ị la-afụ ya Yes, sir. then ndị ESN ihe ESN na-arụ ọ bụ ịla-akpụrụ ụmụ nwanne ha gaa la-egbu ka ọ bụ ịla-echekwa obodo be ha
maintain nke bụ eziokwu eziokwu one anọ even agbanyebara m mmadụ egbe ịnụ mbụ ma ọ fọzie ịgba onye ahụ n'ụkwụ ma ọ n'aka okay ihe i ji l'aka ọ gịnị ihe a bụ egbe onye buru ya bata obodo a mụ bu ya ihe m ji wee buru ya bụ onye ahụ onye ahụ kpọ m because ọ my superior ka ọ bụ onye ahụ kwesịrị iji ya but based on na ọ nya machine and o yihọ akpa buru ibu mụ nwere nnukwu okay thank you thank you ọkwa ị sịrị ị bụ onye Okija yes sir ụdịrị ihe a ọ la-eme la Okija be ụnụ why o meburu before PG anyị wee bịa tiezie sekuriti PG unu etinye sekuriti o mezie gịnị ọ kwụsịzie den ebe ị bịara ị bịaziri obodo dị enwe sekuriti mba sa mgbe onye a kpọrọ m ịma agwa gị sị gị na amahụ m ebe anyị don't worry don't worry Okija enwego sekuriti abi den ụnụ ahapụzie Okija bịabazie ebe ọbụla onye kpọrọ gị i kwere jee na-abịa ebe i believe na ha enwe security ọkwa ya Yes, sir.
okay now obodo ị batara na nwere very nwere a strong se- strong the strongest security outfit bụ Uli a ị batara nwere ya Uli Uli nwere security Afụrụ m. kama na anyị adịghị eme ihe ndị ihu akwụkwọ dịka otu other people si eme ee before Ọga Ken emee ka e coordinate ya be ụnụ be ụnụ ajụzie oyi den batabazi Uli ka ị bịa kpaa mkpamkpa obodo ebe dị enwe sekuriti ọnya ga-amaala ihe ụnụ ya a la-eri ihe ndị Okija na-asọ den ọ kpọrọ gị ka ụnụ bịa kpụrụ Chidiebere ee den Joshua

kee onye ị bụ sharp sharp kedu onye ị bụ eh, ị bụ whose wife onye Bishop Joshua Anyamechi's wife. Uh, that, that's a bishop now is in doubt. Ọkwa gị nwa mee ka ị mara ị bụ lọya. Eh? Welie aka gị elu na ị bụ lọya. Eh, in the real in the real face of law now. Your husband o mere ọfụma ka o meghị ọfụma. in the real face of law your husband a lawyer as you have uh, uh, claimed to be oh, because we know that you are, you are not a real lawyer adịghị nke gago law school but coming to law your husband o mere ọfụma ka o mere unu emere ọfụma ka ọlụ unu emere ọfụma
unu unu frustrated thank you thank you hold on there hold on hold on onwego mgbe my brother coming onwego mgbe ngị la di gị kpọrọ some people ha abịa kurisie ụlọ ndị mmadụ before mgbe a bịa akwa ozu your mother in law oga onwego mgbe a pịarisi Alumaco be ụlọ be nwanne gị nwoke unu jere unu jere unu jere jere zone 13 barrister Okoli jere belụọ ha onwego mgbe ihe dị otu a mere onwego mgbe anyị mere this kind of thing na bụ okay then ukwu akpụ ebe ahụ ị nọ kwa gị nwa bụ onye nwere ihe ala ukwu akpụ ebe ala ife ee okay then kedu ka nwaanyị ka ka i si wee mara these people ka ihe ị gwara anyị before maka nwunye gị and the contact ka i si wee mara these people

kwuo nke bụ eziokwu Ah? ndị ọnụ Answer- answer nke bụ eziokwu okay hold on hold on hold on then ị sị la ọ bịara kpọọ ụnụ ka ụnụ bịa gbude Chidiebere ụnụ bịara arrest Yes, sir. ọ ị bụ military ka ị bụ police ịma eso m ESN arụ ọrụ i so ESN Yes, sir.
arụ ọrụ Yes, sir.
so ị bụ one of the ESN Yes, sir. okay ọ- ihe ọrụ otu a ka ndị ESN si arụ Onye isi ab- abanyere m ọrụ a ọkụ anwa ihe mma a na-arụ na ya. ụdịrị egbe a iji ka ndị ESN na-eyuz Mba sir. ee then ndị ESN a nke ndị ha na-arụrụ ọrụ A sị na a na-arụ ndị Biafra ọrụ. ndị Biafra Yes, sir.
mgbe i ji wee baa ESN a a kpọgo gị jee meeting ebe ị fụrụ ndị Biafra ahụ
Ọ ka bụ novice na ihe a na- ihe a na-arụ ebe ahụ. ị ka bụ novice Yes, sir.
okay then mala a sị gị la a la-arụ ndị Biafra ọrụ Yes, sir. ị ma onye Maazị Nnamdị Kanụ bụ Sọ na picture ka m na-afụ. la picture ka ị la-afụ ya Yes, sir. then ndị ESN ihe ESN na-arụ ọ bụ ịla-akpụrụ ụmụ nwanne ha jee la-egbu ka ọ bụ ịla-echekwa obodo be ha
mention nke bụ eziokwu eziokwu ona m nọ ibi na agbanyebara m mmadụ egbe ịnụ mbụ ma ya kwesịrị ịgba onye ahụ n'ụkwụ ma ọ n'aka okay ihe i ji la aka ọ gịnị ihe a bụ egbe onye buru ya bata obodo a mụ bụ ya ihe m ji wee buru ya bụ onye ahụ onye ahụ kpọ m because ọ my superior ka ọ bụ onye ahụ kwesịrị iji ya bụ based on ọ nya machine and o yihọ akpa buru ibu mụ nwere nnukwu okay thank you thank you ọ kwa ị sịrị ị bụ onye Ọkịja yes sir ụdịrị ihe ọ la-eme la Ọkịja bụ ụnụ why o meburu before PG anyị wee bịa tiezie security PG unu etinye security o mezie gịnị ọ kwụsịzie then ebe ị bịara ị bịaziri obodo ya enwe security mgbe onye akpọrọ m ịma agwa gị sị gị na amahụ m ebe anyị don't worry don't worry Ọkịja enwego security abi then ụnụ ahapụzie Ọkịja bịabazie ebe ọbụla anyị kpọrọ gị i kwere jee na-abịa ebe i believe na ha enwe security akwa ya Yes, sir.
okay now obodo ị batara na nwere very nwere a strong se- strong the strongest security outfit bụ uli a ị batara nwere ya uli uli nwere security kama na anyị adịghị eme ihe ndị ihu akwụkwọ dịka otu other people si eme ee before oga ken emeakayi e-coordinate ya bụ ụnụ bụ na ajụzie oyi then batabazie uli ka ị bịa kpaa mkpa